nkhani yathu mchigawo chino takutengerani pa tsamba la times 360 malawi pomwe palembedwa nkhani yokhudza victoria bobe dotolo wa pa chipatala cha queens amene adaphedwa ndi zigawenga mu mzinda wa blantyre ku chigumula Pamenepa palembedwa zonena kuti apolisi ati amanga anthu omwe akuwaganizira kuti anapha dotolo wa chipatala cha Queens a Victoria Bobe. Iwowa anaphedwa ku nyumba kwawo ku Chigumula pa 17 November chaka chino pomwe anthu amtopolawa anaba katundu monga laptop ndi foni apamwamba mwa zina. malinga ndi kalata yomwe apolisi atulutsa amangidwawa ndi a rafael msalanyama mano a mdziko la mozambiki omwe ndi wapolisi opuma komanso kazitape mdziko la kwawo isa ali santos chamamba maxwell eliya Charles Chikafa komanso Peter Chimenya onsewa ndi akunkuno ku Malawi. Wolemba Innocent Mphongolo. Tonse tikudziwa bwino kuti dziko la Malawi lidagwedezeka. Aliyense adapukusa mutu wopanda nyanga palibe amene ankamvetsa makamaka zomwe zidachitika kwa mzimayi ameneyu victoria bobe mzimayi amene amatumikira dziko lino left and right back and forth monga anali dotolo pa chipatala anthu ambiri adaperekera umboni kunena kuti victoria bobe anali mzimayi amene anathandiza azimayi ochuluka makamaka pa nkhani za uchembere komansotu sikuti iyeyu amangotumikira ngati dotolo othandiza anthu odwalika komanso anali mphunzitsi amene amasula achinyamata komanso atsikana osiyanasiyana makamaka ku chipatala ah, makamaka ku ku ah, sukulu imene ya ukachenjede yosula madokotala Koma zigawenga zimenezi zinapita kunyumba kwawo komwe zinaboola mpanda n'kulowa komanso kuthyola chitseko cha nyumba n'kulowa mkati ndi kuombera in cold blood mzimayi ameneyu Victoria Bobe. Apolisi analengeza kuti agwire ntchito yawo mwaukadaulo kusakasaka zigawenga zimenezi ndipo patangopita masiku angapo Adafotokoza kuti agwira anthu amene akuwasunga mchitokosi koma adakana kufotokozapo zambiri pa anthu amenewa posafuna kusokoneza umboni komanso kafukufuku amene anali nkuchitika mu nthawi imeneyo. Pano apolisiwa abweranso ndipo atsimikizira mtundu wa Amalawi kuti anjata anthu amenewa ndipo mphekesera zina zikumveka kuti avomera ndithu kuti adachitadi zinthu zosaweruzika ngati zimenezi tiyeni tiyamikire apolisi athu kuti ntchito amayidziwa bwino kafukufuku amachita ndithu zinthu zochitika kobisika zochitika kumdima iwowa ndithu amalondoloza ndikupeza amene akukhudzidwa pa nkhani imeneyi Nkhani imeneyi si yoyambatu kuchitika ku Malawi kuno yophedwa anthu mosadziwika bwino koma apolisi nkulondoloza ndi kugwira anthu amenewa. Polisi yathu nthawi zambiri makamaka pa milandu ngati imeneyi simagona tulo. Tikuyenera kuti ife ngati Amalawi tinyadire kuti polisi yathu ndithu ikuchita ntchito yotamandika. Koma funso nkumati, kodi inu maganizo anu ndi otani makamaka potsatira kugwidwa kwa anthu amenewa amene adachita nkhaza zoopsa kwambiri kwa mzimayi ameneyo? Tiwerenge maganizo a anthu osiyanasiyana kuchokera pa tsamba limene la mchezo kuti timvenso kuti kodi anthu akuti chani makamaka pakugwidwa kwa zigawenga zimenezi. musaiwale kuti tikupatsirani nkhani imeneyi kuchokera pa tsamba la times 360 sitifuna kungokupatsani nkhambakamwa monga mwa dzina la channel chimenechi kuti nkhani zanu nkhani zimene inuyo ngati amalawi inuyo ngati mzika mukuyenera kuti mudzimve ndithu kuti zikuchitika mdziko muno komanso maiko osiyanasiyana komenti yoyambirira imene ndakutengerani pa mudzi pamenepa ikuchokera makamaka kwa a christopher dinala akuti polisi koma iyi osati ija yoteteza zigawenga ija ayi bola ku khoti chilungamo chiyendeko tisamve zoti wina wakatenga chiletso akuti anthu awa asama- asamangidwe polisi akugwira ntchito yabwino zedi pano john francisco da joe akuti To store a phone was easy to less them since these new phones has track or network signal. Maganizo a anthu osiyanasiyana amenewa. Chiko Bi- Bilete Wabwe Wambewe ask them to mention those who sent them. There is someone behind the scene. Akutero ndithu Chimwala L- chanichani kwinako nayenso waika comment yake kunena kuti finally malawi is gonna know the truth the most worrisome thing is that life lost won't be retrieved ya amenewo ndithu ndi maganizo a anthu osiyanasiyana makamaka pokhudzana ndi imfa ya victoria bobe omwe adaphedwa mwankhaza ndi zigawenga zimene tikunena pano zili m'manja mwa apolisi mwachizolowezi tapangani subscribe like comment komanso share kuti